Múscail do mhisneach, a Bhanbha! Seasadh na Gaeil guala le gualainn. Is breá liom an mana seo agus is breá liom seo. Tagann sé ó foinse neamhfhoirmeálta. Bhíodh siopa tobac agus nuachtáin i mBleá Cliath ar Shráid Frederick. An-ghar do Chearnóg Pharnell darbh ainm An Stad. Cathal McGarvey, an fear a scríobh The Star of the County Down, a bhí ina mbun. Agus bhíodh nós ag Gaeilgeoirí na cathrach bualadh isteach ansin idir sórt 1899 agus 1905 agus caint lena chéile, comhluadar a aimsiú agus bhíodh leabhar oscailte ag Cathal sa siopa agus scríobhadh daoine a n-ainmneacha isteach ann nó b'fhéidir go dtarraingeodh siad pictiúr sa leabhar nó b'fhéidir go dtarraingeodh siad cartún nó go ngreamódh siad rud eicínt isteach nó go scríobhfadh siad beannacht chuig duine eicínt eile agus Toisc gur sórt taifead neamhoifigiúil é, léiríonn sé cuid des na smaointe phríobháideacha a bhí ag lucht na hAthbheochana, na fíordhearcaidh, na dearcaidh nach raibh sé i gceist acu go bhfeicfeadh an mórphobal iad, agus de bharr sin, tá sé an-an-suimiúil mar fhoinse. Beagáinín craiceáilte? Sách dána anois is arís, ach an-álainn freisin agus is é ceann des na foinsí é a thugann an impression dúinn conas a raibh sé a bheith beo ag an am sin agus a bheith rannpháirteach sna rudaí seo. Agus seo íomhá, is dréacht é de dhearadh le haghaidh clár aonaigh i 1904 a bhí le bheith ar siúl i Londain, sílim. agus níl fhios agam cad a tharla leis an dearadh ina dhiaidh sin. Ach is breá liom é mar íomhá agus is breá liom irisleabhar an Stad mar fhoinse. Is dócha nach aon rún é daoibhse ag an bpointe seo gurb é Eoin Mac Néill an sórt príomhghluaisitheoir taobh thiar de bhunú Chonradh na Gaeilge mar eagraíocht a bhí eagraithe. Bhí cúpla grúpa eile ann a bhí ag plé le cúrsaí Gaeilge ag an am. Bhí siad bunaithe. I ndáiríre, i gceantracha uirbeacha, is daoine meánaicmeacha le beagainín am sa bhreis a bhí ag plé leo. Bhí siad an-dhírithe ar fhoghlaim na teanga ar bhonn aonair, staidéar acadúil a dhéanamh ar an teanga, agus ní raibh an t-uafás cainte faoi. Bhí beagainín cainte faoi conas níos mó Gaeilge a chur isteach sna scoileanna, ceart go leor, ach ní raibh spriocanna níos uaillmhianaí ná sin acu. Bhí Eoin Mac Néill beagainín difriúil mar dhuine. Tá cur síos iontach ag Joe Lee air ina leabhar Ireland 1912-85, Politics and Society agus déanann sé cur síos ar Eoin Mac Néill mar dhuine le characteristic insight of characteristic mixture of insight and illusion. Agus uaireanta nuair a bhí an insight ag Eoin MacNeill, bhí an insight an-an-mhaith aige, nuair a bhí an illusion ag Eoin MacNeill, ba illusion uafásach é ag an am céanna. Ach chonacthas do Eoin MacNeill go raibh gá eagrúcháin éigin a dhéanamh ar chúrsaí Gaeilge sa tír. Tháinig sé go Baile Átha Cliath ó Chontae Aotroma mar fhear óg, bhí post aige mar chléireach sna Ceithre Cuairteanna, bhí an-dúil agus bhí an-spéis aige sa Ghaeilge. Chaith sé uaireanta thart ar fiche cúig fán gcéad den ioncam suarach a fuair sé ó na cuairteanna ar ranganna Gaeilge. Fuair sé cead rochtain a bheith aige ar na lámhscríbhínní san Acadamh Ríoga agus rinne sé staidéar ar an tSean-Ghaeilge. Ach ba dhuine é a bhíodh ag léamh na nuachtán agus ag smaoineamh ar struchtúr agus ag smaoineamh ar conas rudaí a dhéanamh agus fuair sé cead go luath in 1893 alt a scríobh d'Irisleabhar na Gaeilge. Agus an t-alt a scríobh sé, go hanaithnid, foilsíodh é seo gan a ainm leis, ná an toghairm agus gléas oibre chun gluaiseachta na Gaeilge do chur ar aghaidh in Éirinn. Tugadh a plea and a plan air i mBéarla agus leag sé, is cineál, Manifesto a bhí ann do Ghaeilgeoirí na tíre, nó iarracht éigin cur síos a dhéanamh ar an fhadhb a bhí ann, nó an dúshlán a bhí roimh na daoine arbh spéis leo an Ghaeilge ag an am, agus cad a d'fhéadfaí déanamh faoi sin. Agus mhol sé san alt sin gur gá, i ndáiríre, eagraíocht a bhunú a bheadh ceanncheathraithe i gcathair Bhleá Cliath mar shampla, ach a bheadh eagraithe go príomha ar leibhéal áitiúil, go mbeadh an chumhacht dílárnaithe san eagraíocht, go mbeadh an lár ansin agus an cheanncheathrú ansin chun rudaí a chomhordú, chun tacaíocht a thabhairt do rudaí, cuidiú a thabhairt, saineolas a roinnt, ach i ndáiríre go mbeadh fíorchumhacht na heagraíochta le feiceáil ag an leibhéal áitiúil agus gur daoine áitiúla a mbeadh ina mbun agus go gcaithfeadh an eagraíocht seo a bheith réamhghníomhach ó thaobh na Gaeilge de, go gcaithfeadh an eagraíocht seo dhul amach agus labhairt le daoine agus bolscaireacht a dhéanamh le daoine agus éisteacht le daoine, plé leo, eagraíocht pobail a bheadh i gceist. Agus tar éis foilsiú an ailt seo, tháinig an-chuid freagraí isteach chuig eagarthóir an irisleabhair, an tAthair Eoin Ó Gramhna. Bhailigh sé na freagraí le chéile, chuir sé ar aghaidh chuig Eoin Mac Néill iad agus tharraing Eoin Mac Néill an teachtaireacht amach as seo gur gurbh léir go raibh dóthain tacaíochta ann chun rud eicínt a chur ar bun. Agus scríobh sé chuig na daoine a scríobh chuig an irisleabhar ag moladh a ailt agus thug sé cuireadh dóibh freastal ar chruinniú i mBleá Cliath. D'eagraigh sé seomra ar Shráid Uí Chonaill. Agus ina chéad litir, chuig Eoin Mac Néill, atá sa Leabharlann Náisiúnta. Scríobh Dúglás de hÍde, a bhí tar éis roinnt smaoineamh dá chuid féin a dhéanamh air seo, chuige ar an ábhar agus luaigh sé leis go raibh sé tar éis an-chuid machnaimh a dhéanamh air seo agus gur shíl sé nach bhfuil aon ní níos tábhachtaí, níos mó teast, gabh mo leithscéal Níl aon ní ar bith is mó teastáil le déanamh anois ná an Ghaeilg do choinneáil dá labhairt agus líne faoi sin, dá labhairt i measc na ndaoine. Béim ar an teanga labhartha seachas ar staidéar na Gaeilge mar ábhar acadúil agus iarracht a dhéanamh taifead a fháil ar an teanga agus é a chur isteach sna chartlann agus é bheith ina shuain ansin ar feadh na céadta na mílte bliain go dtí go mb'fhéidir go dtiocfadh duine eicínt, prionsa teanga éigin, chun an teanga a athbheochan, ach go rachfá amach agus go ndéanfaí iarracht an teanga a choinneáil dá labhairt i measc na ndaoine. Agus dúirt sé, le hais sin, B'fhearr liomsa mo thaobh féin cúigear a fheiceáil ag labhairt Gaeilge ina measc féin ná deichniúr a fheiceáil in ann í a léamh. Agus sa dara leathanach den litir. Thagair sé do chruinniú a d'fhreastail sé air i Nua-Eabhrac. Chonaic sé na hiarrachtaí a bhí á dhéanamh an Ghaeilge a sheachadadh chuig glúin eile i Nua-Eabhrac, rangannaí agus mar sin de, agus shíl de hÍde go gcaithfí sórt. dream a cheapadh, ar nós mar a rinne na Fíníní nuair a bhí an eagraíocht sin á chur ar bun, a rachfadh ag siúl na tíre, ag labhairt faoin nGaeilge agus ag dul i bhfeidhm ar dhaoine agus ag cothú muiníne sna pobail Ghaeltachta, muinín sa Ghaeilge sna pobail sin agus ag spreagadh daoine chun coinneáil orthu leis an nGaeilge agus ag spreagadh daoine nach raibh an Ghaeilge seachadta acu dul i mbun foghlaim na Gaeilge. Agus cheap Mac Néill go raibh an litir seo go hiontach agus thug sé cuireadh chuig do De hÍde freastal ar chruinniú. 31 Iúil 1893. Tá cóip dos na miontuairiscí crochta againn thuas anseo ar an mballa. Agus d'fhreastal deichniúr ar an gcruinniú agus bhunaigh siad an eagraíocht seo, The Gaelic League. Roghnaigh siad an t-ainm Béarla ar dtús. League na Gaeilge a bhí Dúghlás De hÍde ag iarraidh a chur air ach mhol na daoine gach duine eile ag an gcruinniú go dtugfaí Conradh na Gaeilge air, ar nós Conradh na Talún. eagraíocht a raibh rath tar éis a bheith uirthi le cúpla bliain anuas agus a bhreathnaíodar uirthi mar mhúnla don eagraíocht teanga náisiúnta dílárnaithe nua seo. So, leanadar ar aghaidh agus bhí sé fós mar, bhí sé mar straitéis acu ag an tús na daoine seo a roghnú, a cheapadh agus iad a chur amach i measc na ndaoine, mar a dúirt Dúbhghlas de hÍde. Ach an fhadhb a bhí ann ná Dá mbeadh daoine, mar shampla, fostaithe i mBleá Cliath, cathain a rachadh siad amach i measc na ndaoine? Sa samhradh, b'fhéidir, ar feadh cúpla lá, cúpla seachtain, b'fhéidir. Ní raibh sé de nós ag fostóirí an tráth sin an t-uafás laethanta saoire a thabhairt do dhaoine. Ní raibh cúrsaí taistil chomh héasca sin, so chiallaigh sé sin ar fad, i ndáiríre, go raibh gá le daoine proifisiúnta, foireann, agus iad a íoc, ach le daoine a íoc. bheadh airgead ag teastáil, agus ceal airgid níor éirigh leo an straitéis seo a chur i bhfeidhm don chéad cúpla bliain a bhí an Conradh ar an bhfód. So má bhreathnaíonn tú ar ghréasán na gcraobhacha san eagraíocht idir, abraimis, 1893 agus 1896 go dtí 98, feiceann tú an Conradh ag teacht chun cinn i mBleá Cliath, i gCorcaigh, i gCathair na Gaillimhe, cúpla baile eile timpeall na tíre, agus i nGlaschú, i Nua-Eabhrac, i Londain, cathracha ina raibh daoine ina gcónaí agus b'fhéidir daoine le beagáinín airgid agus am le spáráil a d'fhéadfadh dua agus am a chaitheamh leis an nGaeilge ach ní raibh an fás a shantaigh siad ag tarlú faoin tuath mar nach raibh aon duine acu le seoladh amach agus an fás sin, na síolta sin a chur agus an fás sin a chothú. Ach d'athraigh sé sin, mar a deirtear i scrúdú béil na hArdteiste, go tobann. In 1896 tháinig scéal ó Mheiriceá go raibh an fear seo, Patrick Mullen, tar éis bás a fháil. Níl an t-uafás eolas againn faoi Patrick Mullen seachas an tuairisc a scríobhadh faoi sa New York Times in 1896. Rugadh i mBéal Áth Seanaidh i nDún na nGall thart ar 1814, 1815. Bhog sé go Sasana ar dtús, d'fhoghlaim sé ceird an ghunnadóra i Sasana agus bhog sé go Nua-Eabhrac, áit ar oscail sé ceardlann i mBrooklyn agus thóg sé, tháirg sé gunnaí ardluacha. de lucht an Gilded Age i Nua-Eabhrac le linn na tréimhse sin. Cuid de na gunnaí seo, bhíodh siad dá ndíol ar idir 500 agus 1,000 dollar. Bhí siad an-luachmhar ar fad, lámhdhéanta, píosaí aonair ar fad, agus de bharr sin charnaigh Mullen roinnt mhaith airgid, agus d'fhág sé airgead le huacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga scríofa agus mar theanga labhartha. Fós sa lá atá inniu ann bronntar duais ag Oireachtas na Gaeilge gach uile bliain, Duais an Mhaolánaigh, agus is as airgead an fhir seo a thaganns an t-airgead don duais sin. An chuid eile den airgead, an t-airgead don teanga labhartha, ghlac sé roinnt mhaith ama a oibriú amach cad go díreach le déanamh leis sin. Agus díreach chun dul ar seachrán ar feadh soicind nó dhó, Tá tóir ar na gunnaí seo fós sna Stáit Aontaithe agus d'aimsigh mé ceann le déanaí ar díol i dTexas. Cén áit eile seachas Texas a mbeadh a leithéid ag tarlú? Agus má tá sibh riamh sa mhargadh le haghaidh gunna de chuid Patrick Mullen agus ag iarraidh a bheith cinnte go bhfuil fíorcheann á cheannacht agaibh, caithfidh sibh breathnú ar lár an ghunna agus má fheiceann sibh ansin sa lár an P Mullen greanta ar an ngunna, is féidir libh a bheith cinnte de gur fíorghunna de chuid Patrick Mullen, Pádhraic Ó Maolánaí, atá i gceist. So is as gunnaí i Meiriceá a tháinig an t-airgead chun an Ghaeilge a chur chun cinn in Éirinn. Ceapadh T.D. O'Sullivan, Feisire Parlaiminte de chuid Páirtí na hÉireann, mar fheidhmeoir ar an uacht agus ghairm sé comhdháil speisialta i dTeach an Ard-Mhéara i mí Meán Fómhair 1898. agus na heagraíochtaí Gaeilge a bhí ann ag an am agus cuimhnigh go raibh an Conradh mar cheann dos na heagraíochtaí a bhí ann ag an am. B'fhéidir go raibh an Conradh níos uaillmhianaí agus go raibh spriocanna níos mó ag an gConradh ach bhí na dreamannaí eile ann, fós ann, SPIL, Cumann Buanchoimeádta na Gaeilge, agus rinne siad ar fad cur i láthair faoi conas go díreach a chaithfeadh siad an t-airgead seo, dhá bhfaigheadh siad é, agus conas a d'fhéadfaí an Ghaeilge a chur chun cinn le hairgead an Mhaolánaigh. agus, mar gheall go raibh sé mar pholasaí ag an gConradh daoine a cheapadh le dul amach ag teagasc, cineál aspail Ghaeilge a chur amach ansin i measc na ndaoine, chuaigh sé sin i bhfeidhm ar T.D. O'Sullivan agus bheartaigh sé an t-airgead a bhronnadh ar an gConradh le duine a fhostú, timire mar a thugtaí ar an duine seo feasta. Agus cuireadh an t-airgead sin isteach, cruthaíodh struchtúr airgeadais faoi leith, cuireadh an t-airgead isteach i sciaranna agus úsáideadh na híocaíochtaí ar an ús gach bliain chun tuarastal an chéad timire a íoc. So tháinig an t-airgead chun plean agus fís Eoin Mhic Néill agus Dúglás De hÍde ó Mheiriceá. Agus ní amháin gur tháinig an t-airgead ó Mheiriceá ach tháinig an talann chun an jab a dhéanamh ó Mheiriceá freisin. Tá fíonghort i gCalifornia in aice le Livermore, an Concannon Vineyard, agus má théann tú ann sa lá atá inniu ann, agus roimh ré Covid, bhí sé níos éasca na rudaí seo a shamhlú, agus bhí sé d'ádh orm cuairt a thabhairt ar an áit seo anuraidh, i mí Dheireadh Fómhair. Is dream ó Inis Meáin a d'fhorbair an áit seo. Séamas Ó Concheanainn, a bhog go Meiriceá ó Inis Meáin thart ar 1870. Fear cliste, Fear a raibh tallann pholaitiúil aige. Chuir sé aithne ar Easpag San Francisco agus mhol Easpag San Francisco dó ceird an fhíonadóra a fhoghlaim agus chuidigh sé leis scoláireacht a fháil ó Harvard agus scoláireacht a fháil chun dul go Bordeaux chun ceird na fíona a fhoghlaim i gceart i mBordeaux. D'fhill Ó Concheanainn ar Livermore agus bhunaigh sé an chéad fíonghort i gCalifornia a bunaíodh chun gnáthfhíonta a dhéanamh seachas fíonta eaglasta, a bhí, a raibh traidisiún fhada ag baint leo i gCalifornia cheana féin. So is fear as Inis Meáin a thosaigh an cheird sin. Thart ar 1880, thug sé cuireadh dá leathdhreatháir Tomás Bán Ó Concheanainn, a rugadh ar Inis Meáin, agus a d'fhreastal ar scoil ar Inis Meáin gan aon Ghaeilge a fhoghlaim sa scoil, ar oileán Ghaeltachta atá fós i measc na nGaeltachtaí is láidre sa tír sa lá atá inniu ann. Agus bhog Tomás Bán go Meiriceá agus d'fhoghlaim sé an cheird i Livermore agus d'fhoghlaim sé ceird an mhangaire agus chuaigh sé timpeall na Stát Aontaithe agus timpeall Meicsiceo ag díol fíonta agus ag díol táirgí ruibéir éagsúla. gan fios aige go bhféadfaí an Ghaeilge a léamh nó a scríobh. Ach nuair a bhí sé i Meicsiceo, thart ar 1896, tháinig sé, agus níl fhios agam conas, ach tháinig sé ar iris Ghaeilge. Agus nuair a chonaic sé go bhféadfaí an Ghaeilge a léamh agus a scríobh, just, ghlac an fuinneamh seo agus an aisling seo greim air agus Thosaigh sé ag, ag lorg gach blúirín Gaeilge clóite a d'fhéadfadh sé a aimsiú. D'fhoghlaim sé an Ghaeilge a léamh agus a scríobh go han-sciobthaí agus thosaigh sé ag tacú le grúpaí Gaeilge sna Stáit Aontaithe agus ag smaoineamh ar theacht abhaile go hÉirinn. I samhradh 98 d'fhill sé ar Éirinn le haghaidh cuairt. Bhí máthair Thomáis beagáinín tinn. Shíl sé, b'fhéidir, nach bhfeicfeadh sé í riamh arís muna bhfeicfeadh sé í an samhradh sin agus tháinig sé ar ais go Inis Meáin. Thug sé léacht i nGaillimh ar an mbealach siar dhó agus chas sé leis an bPiarsach aisteach go leor a bhí ar a chéad turas chun na Gaeltachta an samhradh sin. Scríobh Pádraig Mac Piarais tuairisc faoi, faoi bhualadh le Tomás Bán agus a chuairt go Inis Meáin i Fáinne an Lae, an chéad píosa iriseoireachta ó Phádraig Mac Piarais. Tá na comhtharlúintí seo dochreidte ar fad ach tá siad fíor. Agus shíl na daoine, chuaigh Tomás Bán i bhfeidhm go mór ar na daoine a chas leis, agus bhí siad ar fad ag ceapadh, look, tá an fear Ghaeltachta seo, bhí sé i Meiriceá ar feadh blianta, tá an domhan feicthe aige, tá na scileanna díolacháin seo aige, tá Gaeilge na Gaeltachta aige, tá Béarla mhaith aige, seo an fear atá uainn, i ndáiríre. Agus thairg siad an phost mar thimire dó, agus i ndáiríre, in ainneoin go raibh sé ag glacadh, ar bhealach, ó thaobh airgid de, agus caighdeán maireachtála céim síos i ndáiríre, seachas a bheith ag piocadh caoracha i gCalifoirnea agus ag dul síos go Meicsiceo agus ag baint taitneamh as an ghrian thíos ansin. Bhí Tomás le breis is deich mbliana a chaitheamh ag rothaíocht ar bhóithre uafásacha na hÉireann, trí ghach uile shórt aimsir, ag cur na Gaeilge chun cinn, jab nach bhfuair an t-uafás aitheantas nó buíochas agus é á dhéanamh, ach bhí sé chomh gafa leis an bhfís seo gur shíl sé go gcaithfeadh sé é a dhéanamh, go mbeadh aiféal air muna ndéanfadh sé é. So ghlac sé leis an tairiscint agus roimh dheireadh 1898 bhí airgead Mheiriceá curtha ar fáil chun tallann Mheiriceá, ar bhealach, tallann díolacháin agus Cur chuige díolacháin na Stáit Aontaithe a chur i mbun na Gaeilge a chur chun cinn in Éirinn. Agus sin an chaoi ar thosaigh an Conradh ag fás i ndáiríre. Agus ó 1898 i leith tarlaíonn an sórt fás aon oíche seo, bhuel, trí bliana atá i gceist ach pléascann líon na gcraobhacha ó thart ar 40 go dtí os cionn 600 faoi 19 is a sé agus leanann sé ar aghaidh ag fás ina dhiaidh sin. An cur síos ar Thomás Bán i Fáinne an Lae iontach, iontach greannúr. Ní scríobfá tuairisc mar seo sa lá atá inniu ann. Agus maith dhom an Béarla ach tá an pasáiste seo ón nuachtán iontach mar phíosa staire. For such a young man, he is now some twenty-nine years of age, Mister Concannon has had a life of varied experience. He has gathered oranges in Florida, grapes in California, bananas in Mexico.

However, he writes with great power. A man of untiring perseverance, gigantic energy and sterling business qualities, he is emphatically the right man in the right place. Bhí siad iontach sásta leis agus b'in sular thosaigh sé ag obair sa phost ach is dócha go raibh an ceart acu, d'éirigh iontach leis agus tá sé suimiúil, tá sé suimiúil. gur airgead Mheiriceá agus scileanna díolacháin na Stáit Aontaithe a cuireadh ag obair ar son na hathbheochana. Agus sílim gur rud é sin, b'fhéidir, nach bhfuil tuiscint forleathan ag an bpobal air. Síleann siad gur rud orgánach a bhí ann. Ach bhí plean ann. Bhí fís ann, bhí plean ann, bhí acmhainní ag teastáil agus ansin bhí tallann ag teastáil chun leas a bhaint as na hacmhainní agus tháinig na rudaí sin ar fad le chéile sna hocht déag nóchaidí. Agus i ndáiríre, is é sin an rud. a raibh a raibh gá leis i ndáiríre chun an Ghaeilge a shábháil. So, faoi naoi déag is a trí, agus an Phiarsach i mbun eagarthóireachta ar an gClaidheamh Soluis, foilsíodh an ghrianghraf seo, thart ar aimsir na hArd-Fheise i naoi déag is a trí, agus is é seo an foireann timireachta a bhí ann ag an am sin. Tagann an ghrianghraf seo ó bhailiúchán phríobháideach Tá sé i seilbh ceann dos na teaghlaigh a bhaineann le duine dos na timirí seo ach feiceann muid aon duine beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonúr. So tá tá naonúr ansin sa ghrianghraf. So tá tá tá tá tá i bhfad níos mó daoine ag obair ar an dtimireacht agus sílim go raibh duine éigin as láthair nuair a glacadh an grianghraf sin. So fás an-an-mhór agus de réir mar a d'fhás fórsa na dtimirí agus mar a d'fhás líon na craobhaire craobhacha, d'fhás income na heagraíochta agus chumasaigh sé sin an eagraíocht níos mó a dhéanamh. Níorbh leor an t-airgead riamh, dar ndóigh, bhíodh iarrachtaí tiomsaithe airgid ar bun i gcónaí, Seachtain na Gaeilge, Turas de hÍde chuig na Stáit Aontaithe. Ach dhéanfadh siad a ndícheall i gcónaí agus dhá mhéid acmhainní a bhí acu le caitheamh sé is mó a bhí siad ábalta déanamh. Agus feiceann muid Tomás Bán ansin i lár an aonaigh. Breathnaíonn sé beagainín ar nós sagart uaireanta. Codarsnacht an-mhór leis an bpictiúr a glacadh de i Meicsiceo ar nós buachaill bó Meicsiceánach le sombrero air agus mar sin de. So an pictiúr deireanach den sórt rud ginearálta. Seo Peadar Ó hAnnracháin i mbun óráide ag Feis Chairbre sa Sciobairín i 1907 agus seo an cineál cuma a bhíodh ar na himeachtaí seo. Rachadh siad in airde ar ardán just ag labhairt, ag labhairt, ag labhairt isteach sna scoileanna, ag labhairt le múinteoirí. ag teagasc stair na Gaeilge, ag cur seónna le laindéir draíochta ar siúl, ag taispeáint sleamhnáin faoi stair na hÉireann, rudaí nach raibh ag tarlú sna pobail agus nach mbeadh théis tarlú murach na daoine seo agus na hiarrachtaí a bhí ar bun ag na daoine seo. So, Contae Chill Dara. Chun staidéar a dhéanamh ar an gConradh go háitiúil, go clasaiceach, is iad, is é an an rud a tharlaíonn go minic ná go n-aimsítear leabhar, miontuairiscí, de chraobh éigin agus téitear i mbun imscrúdú ar na miontuairiscí sin agus breathnaítear ar na hainmneacha a luadh agus déantar iarracht níos mó a fháil amach faoi sin. So sin an sórt bealach áitiúil le tosnú. Tá bealach eile a bheidh indéanta sar i bhfad agus tá cineál cás-staidéar déanta agam ar conas a d'fhéadfaí é seo a dhéanamh, ag úsáid Cill Dara mar shampla. Agus tosnaíonn sé sin le foinse darb ainm Leabhar na gCraobhacha. Sa lá atá inniu ann tá craobhacha á chlárú ag an gConradh, clóbhuailtear na foirmeacha nó tras-scríobhtar na foirmeacha isteach i bhfreastalaí agus bíonn gach fostaí ábalta teacht ar na sonraí sin ó na ríomhairí nó ó na fóin pearsanta más gá bheith i gcumarsáid le craobh. Ach céad bliain ó shin, céad fiche bliain ó shin, bhí orthu gach rud a lámhscríobh agus tá leabhar ollmhór againn sa chartlann, Leabhar na gCraobhacha a thugtar air, agus sa leabhar sin tá taifead ar ghach craobh a bhí ag feidhmiú sa Conradh idir 1898 agus thart ar 1918. Tá cúpla poll sa taifead. Agus sa Chontae Chill Dara tá trí leathanach againn. Seo an chuma a bhíonns ar na leathanaigh seo, Contae Chille Dara mar a deireann siad anseo. Seo iad na craobhacha. Má bhreathnaíonn muid ar na colúin, ar chlé ar fad, ainm na craoibhe, seoladh. Ní bhíonn seoladh iomlán ann go minic, bíonn an baile ann. Uaireanta bíonn seoladh ann agus bíonn tú ábalta foirgneamh a dhéanamh amach. An tríú colún, sin an t-uachtarán. So, bíonn, de ghnáth, is, dála an scéil, is é cisteoir an Chonartha, Stiofán Bairéid, an fear a scríobh an chuid is mó dos na hiontrálacha seo. Aithníonn tú an scríbhneoireacht théis tamall bheith ag plé leis. Uachtarán na craoibhe sa tríú colún. Cuireadh líne tríd an Uachtarán na Craoibhe nuair a bhíonn téarma thart, agus má fheiceann tú ainm gan líne tríd, is é sin an Uachtarán deireanach a bhfuil taifead air nó uirthi sa leabhar seo. So Nás na Rí, mar shampla, sin craobh a bhí réasúnta gníomhach. Tá an-chuid oifigeach ainmnithe ansin, roinnt Uachtaráin, sagairt den chuid is mó sa chraobh sin. Sa chéad cholún eile, an tríú colún, bhuel an ceathrú colún, an cisteoir, de ghnáth, Sa cúigiú colún an rúnaí agus sa séú colún an lá cuireadh ar bun í. So, mar shampla, i gCraobh Nás na Rí, b'é an tAthair S. Ó Tiarnaigh, an t-uachtarán deireanach, ar déanadh taifead air sa leabhar seo. Seosaimhín Nic Eochagáin, b'ise an cisteoir deireanach, ar déanadh taifead uirthi. Agus Nioclás Ó Broin, an rúnaí deireanach, ar déanadh taifead air sa leabhar seo. Agus cuireadh an chraobh ar bun den chéad uair ar an 6ú Márta, 1901. ach is léir gur thit rudaí i léig beagáinín agus athbhunaíodh an chraobh i Samhain 1906. Agus leanann tú ar aghaidh mar sin tríd an leabhar seo agus is féidir breathnú ar gach craobh sa chaoi seo. Is nuair atá na hainmneacha agat agus an lá ar cuireadh an chraobh ar bun agus an seoladh, is féidir taighde nó fiosrúchán a dhéanamh go háitiúil air. ag lorg foinsí eile maidir leis an gcraobh nó is féidir teagmháil a dhéanamh le cuid des na teaghlaigh atá luaite mar oifigigh na craoibhe. De ghnáth, an rud is cliste le déanamh ná iarracht a dhéanamh oibriú amach cérbh iad an rúnaí agus cé hiad na daoine a tháinig i ndiaidh an rúnaí, an bhfuil teaghlach nó bhfuil clann an rúnaí fós ag maireachtáil in áit éigin sa cheantar agus an féidir teagmháil a dhéanamh leo agus b'fhéidir go bhfuil leabhar miontuairiscí san áiléar nó i seilbh an teaghlaigh, nó b'fhéidir gur deonaíodh é ag pointe éigin. Má Nuad, sin Craobh Naomh Phádraig dar ndóigh. an tAthair Dónal Déiseach mar an tUachtarán deireanach a bhfuil taifead againn orthu sa chraobh sin, agus Mairéad Bean Uí Ghruagáin mar chisteoir, Pádraig Ó Uiriméir, sílim, mar rúnaí. Sallins. Sibhse. Nach ea? Agus Séamas Ó Ceallaigh mar Uachtarán ansin, Patrick Teague nó Tadhg, ag déanamh dhá job ansin, é mar chisteoir agus mar rúnaí. Craobh, Craobh Chill Droichid, Art Ó Conchúir mar Uachtarán. Tá seoladh ansin Collchoill, Cill Droichid, Éamonn Ó Broin mar chisteoir agus Séamus Ó Conchúir mar rúnaí. agus leanann sé ar aghaidh mar sin. Agus roinnfidh mé na pictiúir seo libh ionas gur féidir libh breathnú isteach anseo i gceart. So tá an leathanach sin ann agus tá leathanach eile ann ina dhiaidh le níos mó eolais ann. Agus ansin toisc gur líonadh an leabhar ag an pointe sin tá leathanach eile arís ag an deireadh anseo. Agus tá sé sin réasúnta lán le heolas freisin. So mar a deirim, roinnfidh mé é seo libh agus beidh sibh ar fad breathnú air seo, ábalta breathnú air seo ar bhur suaimhneas. D'fhéadfaí na hainmneacha seo a léamh ar fad, a léamh amach ach bheadh sé cineál leadránach mar chur i láthair agus ní rachadh muid isteach ann go sách mion i ndáiríre. So tá sé níos fearr díreach é a roinnt libh agus go mbreathnódh sibh air sibh féin. Ach mar léiriú ar an cineál rud ansin gur féidir tarraingt amach as seo, le cuid den teicneolaíocht nua atá againn. Tá mé chun an cur i láthair seo a fhágáil ar feadh soicind agus gabhfaidh mé ar ais chuige ar ball. Agus rachaidh mé go dtí fuinneog eile. Sílim an ceann seo b'fhéidir. So seo, an bhfeiceann sibh an léarscáil? Bhfeiceann sibh an léarscáil? Go maith. So seo iarracht ar Cuirfidh mé na hainmneacha isteach i gceann soicind, ach is iarracht é seo ar léiriú conas go tíreolaíochtúil ar scaipeadh na craobhacha tríd an gcontae. Na craobhacha le croí leo, is iad sin na craobhacha atá ar an chéad dhá leathanach den leabhar, agus na craobhacha le sórt teach orthu, sin iad na craobhacha atá ag deireadh an leabhair, a bunaíodh beagáinín níos déanaí. Agus athróidh mé cúlra an léarscáil, b'fhéidir, ionas go bhfeicfidh sibh cuid dos na bailte níos fearr sa chontae. B'fhéidir é seo. Agus rachaidh muid isteach ar dtús thuas anseo go dtí Leamhcán. Agus má chliceálann sibh ar an siombail ansin feiceann sibh an lá ar bunaíodh an chraobh. Má tá dáta sa leabhar. Uaireanta ní bhíonn dáta sa leabhar agus an ainm, ainm na craoibhe So, is ainmneacha Gaeilge a bheadh ar nócha cúig fán gcéad dos na craobhacha ach anois is arís bíonn sórt ainm Béarla ar an gcraobh agus ní thuigim cén fáth bíonn sé deacair déanamh amach cad go díreach a bhí ar siúl. Ainmneacha aisteacha uaireanta. B'fhéidir gur foghlaimeoirí amháin a bhí ina mbun agus nach raibh siad muiníneach a dhóthain ainm Gaeilge cruinn a ainm a roghnú don chraobh. Cill Droichead, naoi déag is a seacht, sin an athbhunú. Um, Cill Chóca, naoi déag is a trí. Naomh Conleth, Maigh Bhealaigh, 19 sa 6. Craobh Liam Uí Mhaolruanaidh, Baile an Bhrúnaigh, 19 sa 4. Tá nasc suimiúil aige sin leis an seomra seo. Níl 's a'm an eol díbh ach go raibh Sinn Féin ag úsáid an foirgneamh seo mar cheanncheathrú, Uimhir 6 Sráid Fhearchair idir 1910 agus 23, agus ag an oíche a osclaíodh an foirgneamh seo, an 20ú Meitheamh 19 sa 10 breithlá Wolfe Tone. Chroch siad pictiúr de Liam Ó Maolruanaidh sa seomra seo os cionn na tine. Cara mhór de chuid Airt Uí Ghríofa ab ea é agus duine a bhí an-díograiseach ó thaobh na Gaeilge de. Cill Mhaodhóg, Craobh Alan O Gallagher. Níl mé, tá sin scríofa sa leabhar mar sin i mBéarla agus níl cliú agam cén fáth, ní thuigim é, b'fhéidir go dtuigfeadh duine éigin áitiúil cén fáth a roghnaigh siad an ainm sin. Naomh Bhríde, Ceárach, dar ndóigh bheifeá ag súil le cúpla Naomh Bhríde i gCill Dara. Na Solláin, agus níl dáta luaite leis sin sa leabhar, an Chill, naoi déag is a ceathair. Nás na Ríogh, naoi déag is a haon, chonaic muid iad istigh sa leabhar. Tomás Naofa, sin craobh i gColáiste Dhroichead Nua, naoi déag is a haon, cúigiú Bealtaine. Droichead Nua féin an seachtú lá déag na mí na Samhna naoi déag is a haon. Two Mile House scríofa mar ainm na craobh agus aistrithe ansin ag cisteoir an Chonradh go dtí Teach an Dá Mhíle, naoi déag is a ceathair. Áth Garbháin, naoi déag is a seacht. Béal Átha Seanaidh, Cill Chuilinn, níl dáta luaite leis sin. Baile Mór na nIústasach, naoi déag is a trí. Naomh Bhríde i gCill Dara féin, naoi déag is a ceathair. An Ghráinseach Bheag, 1918, Naomh Éimhín, Mainistir Eimhín, 1905, Sa chás sin scríobh mé an bh mar gurb é sin an chaoi ar scríobhadh ainm na craobhe sa leabhar ach sa lá atá inniu ann scríobhtar Mainistir Eimhín le mh. Bíonn cinneadh le déanamh uaireanta leis an Sean-Ghaeilge chun cloí leis an chaoi ar scríobh siad ag an am é. Déanaim iarracht é sin a dhéanamh mar. Bíonn sé deacair argóint leis sin, uaireanta, ach má bhíonn tú ag úsáid logainm sa lá atá inniu ann, caithfidh tú an rud caighdeánach a úsáid. An urnaí 1904, agus anseo anois ag bogadh i dtreo dheisceart an chontae, Baile an Túir 1907, Maoin Cholm Cille 1906, Níl 's a'm cad é an nasc le Colmcille san áit sin, b'fhéidir go mbeadh a fhios ag duine éigin áitiúil, Díseart Diarmada 1905, Baile Átha Í 1913, agus tá ceann suimiúil amuigh faoin tuath, de réir Google Maps tá sé taobh amuigh de Chontae Chill Dara ach b'fhéidir nach é an áit seo a bhí i gceist i leabhar na gCraobhacha. Barrow House an t-ainm a bhí ar an gCraobh. agus ainm an chisteora chuig Tí na Bearbha, Baile Átha Í, 1907. Agus gabhaimid ar ais isteach anois i leabhar na gcraobhacha chun breathnú ar an gcraobh seo mar, arís, níl mise cinnte cad é, níl mé cinnte cad é an scéal leis an gcraobh seo. Arís, le ainm Béarla ar an gcraobh go hoifigiúil, ach nuair a bhreathnaím ar an léarscáil feicim go raibh muileann iarainn sa cheantar sin ach is mná atá i mbun na craoibhe agus níl mé ag iarraidh caitheamh anuas ar phrionsabail an chomhionannais, tá rudaí i bhfad níos fearr sa lá atá inniu ann ná mar a bhí ag an am, ach tá sé deacair dom samhlú go raibh mná i mbun an ghnó sa mhuileann iarainn sin ag an am. Ag filleadh díreach chun críochnú ar leabhar na gcraobhacha, feiceann sibh ansin an craobh sin, 747, Allen O'Gallagher. Níl fhios agam cad é an bunús leis sin agus an chraobh sin a Cá bhfuil an Barrow House arís? Tá sé thíos anseo ag an mbun. 1, 6, 8, 8, Craobh Barrow House, Tí na Bearbha. Máire Bean Mhic Siúil í an tUachtarán. Gael mór le rá. Agus bunaíodh an chraobh sin mar a dúirt mé thart ar 1918. So, le críochnú, tá mistéir ann. Uaireanta, má théann tú tríd na logainmneacha, ag glacadh leis gur litríodh iad ar bhealach difriúil ag an am, agus má théann tú ar logainm.ie, ag lorg an suíomh slán ann agus ansin ar Google Maps, bíonn beagáinín solúbthacht ag teastáil uait agus bíonn beagáinín oibre le déanamh air. Ach tá craobh amháin nach raibh mé ábalta a aimsiú, agus ní raibh mé ábalta spota a aimsiú dóibh ar léarscáil an lae inniu, agus seo craobh Chorr a' Choille, Corr a' Choill na Saileáin. Agus níl barúil agam go díreach cá bhfuil an áit sin, ach b'fhéidir go mbeadh fhios ag duine agaibhse agus go bhféadfadh muid Tá's ag Dara! So, tá an mistéir sin réitithe againn.

Sin mar fheiniméan ar fud na tíre nó meastar nuair a bunaíodh an Conradh go raibh thart ar 600,000 cainteoir laethúil Gaeilge sa tír go fóill. Deacair bheith céad faoin gcéad cinnte faoi sin mar níor cuireadh na ceisteanna sna daonáirimh agus mar sin de ach is dócha go bhfuil sin réasúnta cruinn. Ach sin 600,000 cainteoir laethúil, cainteoir dúchais, b'fhéidir, sna Gaeltachtaí éagsúla ach is beag an céatadán díobh siúd a bhí ábalta Gaeilge a léamh agus scríobh, bhí sé sin an-an-íseal mar nach raibh siad ag foghlaim conas Gaeilge a léamh agus scríobh sna scoileanna. Bhí eisceachtaí ann agus bhí daoine a d'fhoghlaim sin sa bhaile ach ní raibh an córas sin ann agus sin ceann de na rudaí is mó a d'athraigh le linn na hathbheochana gur gur cuireadh litearthacht na Gaeilge chun cinn. Is d'athraigh sé sin ar fad le céad, fiche, céad tríocha bliain anuas. Ceapaim go raibh easpa muinín ag na gnáthdhaoine ar fud na tíre ag an tréimhse sin agus beagáinín tar éis mar ní raibh sé á múineadh sna scoileanna agus ní raibh an muinín acu iontu féin. agus ansin bhí siad faoi bhrú na Sasana chun an Béarla, you know, is fearr an, is fearr an teanga an Béarla agus bhí siad saghas náire, bhí náire orthu, ceapaim, na gnáthdhaoine uaireanta, you know, yeah. Bhí, bhí, bhí muid ag caint faoi sin inniu, bhí muid ag obair ar rud eile agus sin ceann de na rudaí is mó atá athraithe, is pictiúr an-mheasctha é, ní maith liom a rá go bhfuil gach rud go hiontach mar sin, ach tá rudaí áirithe atá níos fearr ná mar a bhí agus ceann dos na rudaí atá níos fearr ná mar a bhí ná íomhá na teanga go ginearálta. Ag deireadh na naoú aoise déag deineadh ionannú go minic idir an Ghaeilge agus an bochtanas agus breathnaigh an-chuid daoine, fiú cainteoirí dúchais, ar an Ghaeilge mar rud a bhí á gcoinneáil siar agus go gcaithfí an Ghaeilge a chaitheamh uathu le dul chun cinn a dhéanamh. iad ag dul thar lear, go Meiriceá, go Sasana, go Ceanada, go dtí an Astráil, go mbeadh Béarla ag teastáil. Agus a luaithe agus a thosnódh siad ag foghlaim Béarla, sé is fearr dóibh a bheadh sé agus iad thar lear. Agus d'athraigh an athbheochan an dearcadh a bhí ag daoine ar chúrsaí Gaeilge. Anois, is ceist an-mhór agus ceist an-chonspóideach é conas ar éirigh leis an athbheochan go ginearálta, Bheinn go láidir den tuairim gur éirigh leis, ó thaobh scríobh na teanga de, litearthacht na teanga de, íomhá na teanga de, stádas na teanga de sa Stát agus agus ní féidir an cheist a fhreagairt, ar éirigh leis ar bhealaí eile mar bíonn bíonn bíonn daoine an-bhuartha faoi na Gaeltachtaí agus an ceart acu bheith buartha faoi na Gaeltachtaí. Ach d'fhéadfaí an cás a dhéanamh freisin go mb'fhéidir go mbeadh na Gaeltachtaí imithe go huile is go hiomlán murach an athbheochan. agus fiú má tá an-chuid eile a d'fhéadfaí a bheith déanta agus go bhféadfaí déanamh amach anseo, murach an athbheochan agus murach tacaíocht éigin a bheith ann go hoifigiúil, agus níl mé a rá go raibh an tacaíocht sin dóthanach nó iomlán, ach bhí tacaíocht éigin ann, b'fhéidir go mbeadh sé imithe ar fad. Agus má tá muid ag iarraidh bheith fuarchúiseach faoi, agus eolaíochtúil faoi, agus anailíseach faoi, Caithfimid smaoineamh faoi sa chaoi sin, sílim. An-mhaith, a Chuain. Ceapaim gur nóta an-mhaith é sin le críoch a chur leis an oíche. Sula ndéarfaimid slán agus oíche mhaith le gach duine just roinnfidh mé an scáileán uair amháin eile. So díreach cur in iúl gur féidir Cuan a leanúint ar Twitter, so sin an hanla más é sin an focal ceart atá air. Freisin is ceoltóir é Cuan, Cuan céard a sheinneann tú? Tá mé fiosrach faoin gceann sin. An corn. An corn, maith thú fhéin, bhuel bíonn neart, bíonn neart seisiún ceoil againne thíos anseo i gceantar na Sollán agus Nás na Rí, so nuair atá sé slán agus go bhfuil na seisiúin tosaithe arís na céad míle fáilte romhat teacht agus teacht inár measc. Ach ba mhaith liom buíochas ar son gach éinne anocht ar son Sult na Sollán agus gach duine a thug am anocht le bheith linn as ucht do chuid ama, ní amháin don chaint anocht ach don taighde ar fad go ndearna tú. Is iontach go bhfuil Contae Chill Dara mar an template, b'fhéidir, don chéad píosa taighde eile atá ar siúl agat. An léarscáil sin gur roinn tú leis na craobhacha, an bhfuil An bhfuil sé sin poiblí? An é sin an rud gur féidir leat a roinnt linn? Tá.
Tá mé ag iarraidh athrú nó dhó a dhéanamh air sula roinnfidh mé leat é. Mar. Tá go maith. Bhuel eh. Thug mé cúpla rud breise faoi deara anocht agus mé ag breathnú air ach roinnfidh mé libh é agus roinnfidh mé na leathanaigh ó Leabhar na gCraobhacha libh. Seolfaidh mé an stuff chugatsa, a Dhaithí, is féidir leat é a chur. Déanfaimid sin, cuirfimid é ar an suíomh. Rud eile ná rinneamar taifead ar an léacht anocht agus cuirfimid cóip de sin ar ár suíomh agus ar chainéal YouTube sar i bhfad. Bainfidh mé amach na ceisteanna b'fhéidir ag an deireadh ach go mbeidh léacht Chuain ar fáil arís má tá éinne ag iarraidh éisteacht siar leis. Agus seo, b'é seo ár gcéad uair aoichainteoir a bheith againn ar sa format seo is dócha ach táimid ag súil go mbeidh an deis againn é a dhéanamh arís. Ceapaim gur éirigh leis agus is iontach go raibh grúpa mór i láthair. So bígí ag faire amach ar Facebook, Twitter agus